An balima fɛntibi la bɛ an ka foli an mana kɛ fɔ bamanankan fɔ don bamanankan emi don sanfɛ la ara ye emi kelen min ta sɛmɛ kɔnɔ k'a lase aw ma cogo an bɛ se ka sigi an ka kan cogo an bɛ se ka kan fɛn bɛɛ lajɛlen' ka kan ka an yɛrɛ ye an ka kan kɔnɔ k'an yɛrɛ ye an ka jamana kɔnɔ o de ye Arafɔkum TV ka laɲini ye o de ye nin émission in ka laɲini ye émission min sigilen don bamanankan gɛrɛgɛrɛ kan Arafɔkum sanfɛ an bɛ misaliw de ta tuma bɛɛ wagati bɛɛ fan caman ka n'a jira aw la halisa an tɛ retard la an ka kanko la an tɛ retard la an ka bamanankan ko la an bɛ se ka segin ka na cogo di an ka bamanankan in ma an b'a laɲini an b'a laɲini an b'a laɲini fo laɲini ka sabati an tɛ décourager la ka d'a kan jamana ko don ka d'a kan an yɛrɛ ko don n'i ye ko o ko kɛ jamana ko la i y'a k'i yɛrɛ ye dɔ b'a daminɛ bi o tɛ se ka laban mais mɔgɔ wɛrɛ bɛna o kɔfɛ o fana b'a ta k'a la dɔ la o b'a laban dɔ la o t'a laban donc ko in ye o de ye a sera ka kɛ anw tile la o an b'a kan ni ala sɔnna a ma se ka k'an tile la o an b'a kan wa fo nɔ ka bɔ a ko la sinon an t'a dabila an bɛ waati min na i ko sisan mali kura ko kuma bɛ sen na kuma bɛ ka caya ko mali an ka mali yɛlɛma ka mali kɛ mali kura ye an ka mali kɛ mali kura ye n'an bɛ mali kɛ mali kura ye o tɛ sabati dɔ wɛrɛ la fo an ka fɛn caman in falen an ka sigi kɔnɔna na o fɛn fɔlɔfɔlɔ falenta ka kan ka kɛ mun ye o ye an ka kan ye fɔlɔ an bɛ kan min fɔ an ka baaradaw la an ka kalanyɔrɔ la o tɛ an ka kan ye n'an sera ka segin ka na an yɛrɛ ka kan ma o de bɛ an ka mali kura ko san yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ an taara accord dɔw signer ni jihadisiw ye walima terorisiw ye kɔrɔnfɛla accord d'Alger b'o la accord de Ouaga b'o la accord même bamakɔ dɔw kɛra bɛ fɔ yan a kɛra kan wɛrɛ de la an yɛrɛ tɛ kan minnu dɔn n'o ye nansarakan ye a wagati la a tɛmɛna a baara tun ka kɛ n'a sariyaw ye mais an seginna ka na bi cogoya min na, mɔgɔw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ an bɛ ka na an ka kan ma dɔɔnin dɔɔnin donc mɔgɔw y'a ye baara tɛ se ka kɛ ni accord ninnu ye, accord ninnu a jɔra, a gɛlɛya bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ, filiba de don an ka fɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw yɔrɔ minnu ye a accord ninnu signé n'i y'a ta k'a lajɛ France filɛ nin ye a tɛ mɔgɔ si apprécier ɲuman na jango farafinna, France tɛ farafinna apprécier fiyewu, n'i ye France kɛlen ye k'i apprécier i bɛ t'a sɔrɔ i y'i ka peuple trahir n'i y'i ka jamanakɔnɔdenw janfa tuma min na France b'i tɛgɛrɛ fɔ i kun, a b'i sankɔrɔta sanfɛ Ba Ndaw ka waati dɔ tɛmɛna yan ninɔ an kɔrɔ kɔsa in na, France ko ko Ba Ndaw ka kalo 3 ko transition in kalo 3 k'a bɛ ka baara min kɛ ko IBK ka san 6 walima san 7 k'a ma baara kɛ mais o Ba Ndaw kelen a ma tɛmɛ kalo kelen kan an ko Ba Ndaw man ɲi coup d'Etat wɛrɛ kɛra Ba Ndaw la. o de kama n bɛ k'a fɔ a ye faransi tɛ mɔgɔ apprécier fo n'i y'i ka jamana janfa mais u ye fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ yalasa nin transition mɔgɔ minnu bɛ yen n'o ye Asimi Sogɛli n'a ka mɔgɔw ye u ka se ka tugu u kɔ a ma se ka a laɲini ma se ka sabati fɔlɔ an tɛ Ala deli o sabatili la ni an bɔra yen ninɔ an bɛ taga yɔrɔ minna o y'an ka kalanyɔrɔ ye ni an taara an ka kalanyɔrɔ la k'an bɛ taa kalan kɛ maliyɛn den Mali la yan ninɔ an tɛ taa k'an bɛ taga ɛɛ sɛbɛnni kalan an bɛ taa sɛbɛnni ani kan de kalan ɲɔgɔn fɛ o bɛ anw bila retard la o ye diyagoya ye arabuw filɛ nin ye u bɛ sɛbɛnni kɛ u ka kan na u bɛ kalan kɛ u ka kan na faransi yɛrɛ filɛ a bɛ sɛbɛnni kɛ faransikan na a bɛ kalan kɛ faransikan na anglais b'o cogo la minnu bɛ anglais fɔ mais anw fɛ yan nin nɔ Mali la yan nɔ anw bɛ taa école la ka taga français de dege ka tila ka u ka sɛbɛnni fana dege a fila ɲɔgɔn fɛ o kama olu ka kilasiden faransɛw ni fɛnw na olu ka kilasiden san wolonwula bɛ min dɔn a bɛ taa sɔrɔ an ka kilasiden san tan san tan ni fila b'o de dɔn an ka san wolo an ka kilasi septième année bɛ min kalan o bɛ kalan olu fɛ quatrième année la parce que olu bɛ kan in dɔn kaban olu ta ye dɔrɔn ka sɛbɛnni de kalan n'an fana sera ka segin ka na ka sɛbɛnni in ta k'o fara an ka kan in kan k'an banba a kan ka faransɛ in bila kɔfɛ a bɛ fisaya an ka sigi ma a bɛ fisaya an ka jamana ma don nataw maa si tɛ kɛ i yɛrɛ ye n'i ka kan tɛ maa si tɛ lakodɔn n'i ka kan tɛ diɲɛ sariya foyi foyi tɛ yen nɔ diɲɛ kɔnɔ min tɛ yɛlɛma o kama ni nanzaraw tora ka sariya dɔw ta dɔrɔn ka sin k'a yɛlɛma a bɛ k'an bolo kabakobaw ye mɛ sariya bɛ nin sariya tɛ sariya dilan ka datugu a yɛrɛ da la sariya mana sariya dilan a bɛ bɔda dɔ bila a yɛrɛ ye mɛ a ladilanbagaw t'o bɔda in jira mɔgɔ la mɛ ni sariya kona sariya yɛrɛ da la don dɔ u b'o da in jira i la k'o de bɔda ye o kɔrɔ ye min sariya bɛ se ka falen san ani waati n'an bɔra in min an b'a ta k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ yan bamanankan in fɔbaga ka ca an ka segin ka an ka bamanankan o de y'an ka laɲini ye o de ye farafin ka laɲini ye o de y'an ka laɲini ye o de kan ka kɛ mali den fanba bɛɛ ka laɲini ye ka da an bɛ mali kura ko kɔnɔ n'i y'a mɛn mali kura kan kura don n'i y'a mɛn mali kura baarada kura don n'i y'a mɛn mali kura an ka kɛ an yɛrɛ ye o y'a fanba dɔ ye an kana mali kura kuma fɔ bi ka mali kɔrɔ ko kɛ o kɔnɔna na o tɛ a dɔ ye o y'an ka laɲini ye an b'a ɲini aw fɛ lamɛnbagaw ani an lajɛbagaw a ka video ninnu lamɛn ni ka partager ka taa fan bɛɛ fɛ cogo min na an ka laɲini bɛ se ka sabati a bɛ se ka se yɔrɔw la an ka laɲini ye a ka se yɔrɔ minnu na yen yalasa an ka laɲini bɛ don da la nin tun ye RFI ka bamanankan émission ye k'a lase aw ma nin wagati in na a k'an bɛn sigi wɛrɛ